ndikupatsani moni nonse abale ndi alongo okondedwa mu dzina lopambana la ambuye yesu khristu Ah, ndikulandirani pa pulogalamu imene ya kumudziwa yesu tv imene cholinga chake ndikuti timudziwe ambuye yesu khristu Kumudziwa Ambuye Yesu Khristu sikungoloweza Bible kapena katekizima kapena udziwa ma- malemba. Ayi. Ngakhale izo zili zabwino, koma ambiri amalidziwa Bible ili. Amadziwa malemba, koma Yesu samudziwa. Ndipo pamene pali kumudziwa Yesu, pamene pali moyo. Timamudziwa Yesu mwa kubadwanso mwatsopano. Yesu ayike mbewu yake m'moyo mwanu. Zikatero sukhalanso chimodzimodzi. Munthu umakhala chilengedwe chatsopano mwa Khristu Yesu. Moyo wako wakale, wonse wa kusalungama, wochimwa umafamo mkati mwako. Ndipo makhalidwe ako, malingaliro ako, china chilichonse chako chimakhala chochokera kumwamba kumeneko. Haleluya! Ndiye tiyeni tifike pomudziwani Yesu mu njira imeneyoyo. Ambuye akudalitseni. Tipemphere. Atate athu akumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawi ya mtengo wapatali mwatipatsa ngati ino. Tiyankhuleni kupyolera mu mawu anu awa. Baibulo likuti lemba limapha koma mzimu wanu umapereka moyo. Lolani mukatiyankhule kupyolera mu mzimuwo. Wina aliyense amene akakhala ali nkuonera mavidiyo amenewo pakakhale mzimu woyera amene akamuthandizira pakumva ndi kuti akakhulupirire. mene mu dzina ambuye yesu khristu pempha zonse chiyamiko amen uh, tikuwerenga mabaibo athu ku buku la 1 yohane 1 yohane 3 kuyambira vesi ya 9 baibo likuti yense obadwa kuchokera kwa mulungu sachita tchimo chifukwa mbewu yace ikhala mwa iye ndipo sakhoza kuchimwa popeza wabadwa kuchokera kwa mulungu 10 Mmenemo aoneka ana a Mulungu ndi ana a mdyerekezi, yense wosachita chilungamo si ali ochokera kwa Mulungu, ndi iye wosakonda m'bale wake. Ambuye akudalitseni mochuluka pa mawu amene tawerenga. Timafuna titengepo phunziro la kodi akhristu amachimwa kapena kuti kodi ana a Mulungu amachimwa? Ni nkhani imene yakhala ikutsutsidwa kunjaku, kukambidwa ni anthu. Ena amati zingatheke munthu kukhala osachimwa? Aleluya! Ndiye timafuna tione nkhani imeneyo kuti kodi ana a Mulungu amachimwa? Mwachidule kuyankha kwake nkwakuti ana a Mulungu sachimwa monga mwa mau tawerengawa. Ifa Baibulo likuti wina aliyense amene ali obadwa kwa Mulungu sachita chani? Tchimo. Sachimwa. Osati ine koma mau a Mulungu amene. Aleluya! Ndiye ena n'kumati, "Ah, nanga bwanji Baibulo limati tikati tilibe uchimo tidzinyenga tokha? Bwanji limatero? Ee, tikati tilibe uchimo tidzinyenga tokha. munthu n'zosatheka kukhala osachimwa. Aleluya! Ambiri amagwiritsa ntchito lemba limeneli lakuti tikati tilibe uchimo tidzinyenga tokha, kuphimbira ntchito zawo zoipa zauchimo zakusalungama. Akukhala moyo wazigololo, wosuta, wotukwana, wotchova njuga, namakonda ntchito za mdima zimenezi. Pofuna kudzitetezera, amatenga lemba limeneli. Ha, Baibulo limati tikati tilibe uchimo tidzinyenga tokha. Imeneyo ili ngati certificate kwa iwowo yoti azichita zimenezizi. Nkumati aa ni mau a Mulungu achitonena kuti tikati tilibe uchimo tidzinyenga tokha. Koma apa tawerenga apa apapa akuti wobadwa wa Mulungu akuti sachita tchimo. Ndiye tinene kuti Baibulo likutsutsana. kuti uku lunena kuti amene alibe uchimo adzinyenga te- yekha uku lunena kuti m- omwa- obadwa ochokera kwa Mulungu sachimwa tinene kuti lutsutsana ayi silutsutsana ni anthu amene amamasulira kolakwika lemba limene chifukwa chofuna kukwanitsa zilakolako zoyipa Aleluya! Ndiye lero tiwona kuti kumeneko nkumasulira kolakwika. Tiwona tikawerenga kumeneku ku 1 Yohane 1 vesi yake 8. Baibulo likuti tikati kuti tilibe uchimo tidzinyenga tokha ndipo mwa ife mulibe choonadi. Aleluya! Vesi ya 9, Ngati tibvomereza machimo athu ndi kukhulupirira ndi kukhulupirika ndi, ku, wolu, ndi wolungama iye kuti atikhululukire machimo athu ndi kutisambitsa kutichotsera ku chosalungama chilichonse nde anthu amene akuyankhulidwa anoti ali mu uchimo sanabadwe ochokera kwa Mulungu nde ena amabisa amati aa ine sininama sinikuba sinichita za uchimo koma akudziwa zoti m'moyo mwathu m'moyo mwawo ndi molakwika ndithu ndi mwauchimo nde mtundu wa anthu uyankhulidwawo amene ali ni tchimo nde akuti tikati kuti tilibe uchimo titani tidzinyenga tokha ndipo mwa ife mulibe chani mulibe choonadi ena amaona ngati kuti zili bwino koma zisali bwino Malo odzipusitsa achinyengo kwambiri amenewo! Ndiye vesi 9 yo akuti, Ngati tibvomereza machimo athu, ndi wokhulupirika ndi wolungama Iye kuti atikhululukire machimo athu. Ndiye akuti ngati tibvomereza. Chinsinsi chake chili pobvomereza. Ambiri sabvomereza ayi. Koma munthu ukadzichepetsa, ukabvomereza, Baibulo likuti Iyeyo ali okhulupirika kutikhululukira chani? Machimo ako. akuti akuti ali wokhulupirika ndi wolungama iye kutikhululuki- atikhululukire machimo athu ndi kutisambitsa kutichotsera chosalungama china chilichonse kutikhululukira machimo aja ndi kutisambitsa chosalungama chija ndiye ngati watisambitsa cho- chosalungama chija ndiye pali tchimonso pamenepo ndiye kuti palibenso tchimo inu mukasambitsa mwana amene ali wakuda ali ni dothi mukamusambitsa palinso dothi pamenepo aleluya ndiye ngati munthu wasambitsidwa ku chosalungama chake wavomereza machimo ake walapa wakhululukidwa ameneyo sochimwanso pamaso pa mulungu ni anthu amene amati ati kati tilibe uchimo tichinyenga tokha ayi ni kumasulira kulawi kumasulira kwenikweni ni kumeneku Aleluya! Kwa munthu amene sanakhulupirire Mulungu na amene ali ni tchimo amene ali osakhulupirira. Koma akakhulupirira Mulungu, Aleluya, pamenepo tchimo siliwerengedwanso kwa iyeyo. Koma amakhala kuti wachoka ku imfa walowa mu moyo tsopano. Wabadwa ni mzimu ochokera kwa Mulungu. Mbewu ya Mulungu ikhala mwa iyeyo tsopano. monga mmene tinawerengera ku 1 yohane 3 vesi ya 9 ni 10 kumene mbewu ya mulungu ikhala mwa iyeyo imene ikumpanga kuti iye akhalenso wosachimwa aleluya eya tena tikanena kuti sitidachimwa timuyesa iyeyo wonama ndipo mawu ake sakhala mwa ife limodzi tikanena kuti sitidachimwa timuyesa wonama chifukwa kuyamba kuyamba chibadwi chathu kungobadwa mwa azimayi muja adabadwira muja tchimo lidawerengedwera kale mwa ifeyo chifukwa makolo athu adamu ni hava anachimwa aleluya chifake pali pamene apabweretsa chochitika chakubadwanso mwatsopano chifukwa mu chibadwi chathu choyamba nchakugwa nchauchimo Aleluya! Ndiye wina aliyense amasoweka abadwenso mwatsopano. Timabadwanso bwanji mwatsopano? Yohane 3 akuti munthu amabadwanso mwa madzi ni mzimu. Yohane 3 vesi ya 5. Madziwo amayimira ubatizo wa madzi ambiri. Munthu avikidwe thupi lonse atalapa machimo ake mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Avikidwe m'madzi ambiri munthu. Aleluya! Machitidwe 2 ve- vesi yaka 30 akuti lapani yense wa inu batizidwani mu dzina la Ambuye Yesu Khristu kuloza chikhululukiro cha machimo anu ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Avikidwe m'madzi ambiri, abatizidwe mu dzina la Yesu Khristu. Zisathere pa ubatizo wa madzi okhawo chifukwa anthu amatholowa m'madzi muja koma numakhabe moyo wochimwa chimodzimodzi. Ena amatholowa m'madzi muja asanakhulupirire kukhulupirira komwe mawu a Mulungu. Ndiye kungobatizidwa ndi ma- ni ubatizo wa madziwo si chipulumutso. M'bale Branham akuti ubatizo wa madzi umangokupangitsani chabe mukhale membala wa tchalitchi. Koma ni wofunikira mu chipulumutso chifukwa ni mawu a Mulungu. Ndiye siziyenera zithere pa ubatizo wa madzi okhawo koma amayenera mulandirenso ubatizo wa Mzimu Woyera. Ndipo ubatizo wa Mzimu Woyera ukasindikizidwa m'moyo mwanu, umenewo ni umene umakupangani inu kuti mukhale chilengedwe chatsopano mwa Khristu. Mzimu Woyera ndi moyo wa Mulungu mwini wake wa Ambuye Yesu Khristu umene umabwera pa okhulupirira. Ukabwera pa okhulupirira wa- umamusintha munthu uja, sakhalanso iyeyo aulamulira, amakhala Khristu mwini wake. Malingaliro amakhala Khristu aulingalira, machitidwe, mayankhulidwe amakhala Ambuye Yesu Khristu ali nkuchita mwa munthu uja. Chifukwa mbewu ya Mulungu ikhala mwa ndani ikhala mwa iye. Chifukwa chakuti mbewu ya Mulungu ikhala mwa iyeyo, munthu uja satani? Sachimwa. Davide ku bukhu limeneli akuti, Wodala ni iye amene Yehova samuwerengera mphulupulu zake. Alipo anthu amene Mulungu sawerengera mphulupulu zake chifukwa chake iwo satani? Sachimwa. Koma zitheka bwanji, pokhala tili m'matupi awawa osaomboledwa, amene nthawi ina amalakwitsa, zingatheke munthu kukhala wosachimwa? Aleluya! Chitipangitsa ife kuti tikhale osachimwa n'chiyani? Chifukwa kuti mbewu ya Mulungu ikhala mwa ndani? Mwa ifeyo. Si chilungamo cha ife ayi, koma n'chilungamo cha ndani? Cha Mulungu mwini wake. Ambuye Yesu Khristu, Mateyu kumeneku, akuti tizikhala angwiro monga Atate wathu wakumwamba ali wachani? Ali wangwiro. Ndiye Mulungu ameneyu ni wangwiro kwambiri kwakuti ngakhale angelo amawoneka kuti siwoyera pamaso pake. Angelo amene amakhala ali nkuimba, Woyera, woyera, woyera, kunena Mulungu wa makamu amene. Angelo oti sanachimwepo, sanadziwepo tchimo chilengedwereni.